Praise God. Afa m bụ Nkiru Ugochukwu. Esi m na Judgment and Transparency Ministry wee pụta. Anyị bịara ịgwa ụnụ okwu Chineke na-ekwu banyere Biafra. Anyị bịara ịgwa ụnụ maka Biafra. Anyị bịara ka anyị gwa ụnụ na Biafra bụ ebumnobi Chineke. Ọ the mind of God, ọ will of God. Ọ nya mere na mmadụ ama stọpụ Biafra. nwere ihe mere n'akwụkwọ nsọ o wee bụrụ na anyị tracekene ebe biafra si wee pụta ọ bụrụ na ị bịa na genesis chapter 30 from verse 9 to 11 anyị fụrụ ọmụmụ biafra then ọ bụrụ na anyị gaa back anyị fụ na abraham na chineke gara njem dịka nna na nwa Abraham mụrụ Isaac, Isaac mụọ Jacob, Jacob wee mụọ 12 tribes of Israel. Ebe Biafra si pụta ka anyị na-achọ iwepụta. Then Gad wee bụrụ nwa Jacob. Ọ Gad bụ nna ndị Igbo a na-akpọ Biafra. So Biafra bụ ụmụ Chineke. So wee bụrụ na ọ masị Chineke mgbe a chọrọ ịtụ ime this man a na-akpọ Gad ọ ụmụnne naabọ Jacob nụrụ a kpọrọ Leah and Rachel ụmụnne naabọ a ka Jacob nụrụ o wee masị Chineke na Leah bụ the first wife dịka anyị ma na Jacob ka fụ Rachel n'anya karịa Leah these two sisters wee na-azọ love onye di fa ya-aka afụ n'anya at a point rachel wee kpọlụ maid ya wee kpọnye jacob wee mụọlụ ya nwa mgbe leah fụrụ na o melụ nke a o wee kpọrọkwa maid ya a na-akpọ zilpah wee kpọnye jacob o wee mụọ gad mgbe ọ mụrụ gad ihe nwa nwunye jacob a kpọ leah kwuru bụ na troop abịago ọ bụrụ na i jee na dictionary na-achọ the meaning of troop troop means warriors soldiers ndị dị ready ịnụ agha fighters so ndị igbo ebe a ka ndị igbo si wee pụta ndị igbo bụ fighters ndị igbo bụ warriors and anyị ma na generation ọbụla na chineke chọọ ime ife na ọ mmadụ ka ọ ga-eji mee ife anyị cheta ife mekwa n'akwụkwọ nsọ mgbe chineke sị ka ụmụ Israel naa na obodo egypt ọ mmadụ ka chukwu yuzu moses ka o yuzu wee sị ya jee gwa pharaoh ka ndị m naa dịka anyị ma the story ife o ji dị iche ife actualization of biafra bụrụ ji bụrụ mandate of god bụ na o nwere ebumnobi chineke ji wee debe nya ka chukwu ji na-agba mbọ na ọ ga-abịalili nya ka o ji bụrụ iwu ife chukwu chọrọ bụ just like na anyị ma na other nations of freedom and their freedom bụ ka ka ha wee develop the economy ka ha wee nwee better life mana nke biafra dị iche nke ndị igbo dị iche the freedom wee bụrụ ka ha wee fee chineke ofufe that's the free that's the target of god and mgbe ọbụla a na-ekwu na chukwu kwuru anyị ma na chukwu bụ a righteous god so biafra bụ ebumnobi chukwu and chukwu kwu ha n'ife kwụrụ na ya ọ bụrọ mmadụ ncha ya emewu ya anyị ma na so many people anụgo ọgụ maka biafra ọ bịarọ na mmezu ị ma ife kpatara ya before chukwu ese ndị agha ije nụọ ọgụ ilu hara na ọgbọ compromise chukwu ahapụ gị ebe ahụ and achọrọ m ịgwa unu na o nwerọ religion n'elu ụwa ga-ewotewu biafra

squad a bụ ndị ya na chukwu dị na mma ha eje wetara ya biafra dịka m na-ekwu okwu i wee chọpụta na na the will of god for biafra iwu ka ọ bụ na ọ ga-abịa na- na mmezu mmadụ ama nstọpụ ya ọ bụrụ na ị bụ clergy na ị na-anụ olu m na ị bụ pastor na ị na-anụ olu m biko abazina mba ewezina iwe jekene jụọ chukwu ese ife a na-agwa gị Ọ bụrụ na Chukwu chọọ ka onye ọbụla pụta kwuba okwu mana ọ bụrụ ekpere ị na-ekpe maka ebumnobi Chukwu. M na-agwa gị eziokwu ebumnobi Chukwu. Chineke na ọ ihe Chukwu chọrọ achọ dịka m kwuru na o nwerọ religion ga-eweta na-abụrọ ndị mmụọ nsọ na-edu so ọ bụrụ na ị bịa mgbe Jekọb na-achọzi ịgọzi ụmụ ya na Genesis chapter 49 verse 19 ife a bụ amụma ka a na-ebu baịbụl bụ okwu amụma jekọb wee kwukwe okwu wee sị biafra that genesis 49:19 ọ sị wee sị na biafra na a troop the same troop si na nwunye si na ọbịago ka ọ sịkwa na a troop will fight eh, this gad bụ ụmụ biafra na a troop ga-fight fa mana ha ga-prevail at last that means na ndị igbo bụ fighter ihe a bụ ihe Chukwu tinye ha n'ime ọ ndị Igbo ga-ebu ozi ọma ikpeazụ ndị Igbo ga-eweta nchegharị wee nye mba ụwa niile before Jizọs abịa ebumnobi Chukwu ji chọọ iwepụta Biafra ebumnobi bụ that my people will serve me let my people go that they may serve me ebumnobi Chineke ka ndị mmadụ wee nwee ike mee gịnị fee Chineke ofufe so ọ ndị Igbo ga-ebu ozi ọma wee gaa mba ụwa niile ọ nya ka chukwu ji chọọ ịdị interested ka m gwa ụnụ eziokwu taa anyị na-eruo na god abịago ibreki patishọn dị na religion abụ m onye katọlik abụ m onye anglikan ọ bụrọ ihe chukwu na-ekwu n'isi onye igbo ife a na-ekwu okwu ya ndị ha na chukwu dị na mma ndị nwere intimacy with god ndị nwere relationship with god so ọ bụrụ na ị ka na-anụ ọgụ abụ m onye nke a, biko hapụ ya ọ bụrọ ọgụ a na-anụ ọgụ a na-anụ bụ nne mụ na gị bụ nwanne ị na-eje katọlik mana gị na chukwu dị na mma chukwu alụgo ọrụ n'ime gị mmụọ nsọ na-edu gị ọ ndị ga-ebute biafra so chineke chọrọ ka anyị bụ ndị igbo mara na chukwu akwadogo inye anyị biafra mana o nwere ife anyị ga-eme anyị na chukwu ga-adị na mma onye iwe na-ewe na ọnọ n'okike agbụ ya butuo iwe ya jee ka anyị na chukwu dozie anyị na chineke dozie anyị fụ na na chineke enyerila anyị biafra idol worship na a ga-eweta biafra ka m gwa ụnụ eziokwu ndị igbo si na chukwu wee pụta ndị igbo ada ekpere alụsị hapụ na alụsị ndị igbo abụrọ ọgbanje ndị igbo ada ebu agwụ onye ọbụla sị gị na anachi ya na chi nna nna ukere ọ da agwa gị eziokwu chi ndị nna nna anyị bụ chineke nke igwe kele enuigwe na enu ụwa ọ chi nna nna anyị ha ọ chi nna nna anyị ada ekpere alụsị ndị igbo sitere na chukwu ị fụgo from bible na anyị sitere na chukwu ọ bụrụ na i je na nọmbas na nọmbas chapter 26 15 to 18 ị ga-afụ the seven sons of gad though recently na anyị na-afụkwa o nwe videos e played na ndị edo steeti sokwa na biafra nke a bụzi with time we will know all these things mana i want to tell you ife chineke ji dị interested na ndị igbo bụ na ọ ka ndị igbo wee buo ozi ọma ikpeazụ bushi ya mba ụwa niile kedu ife o ji dị otu a ndị igbo bụ adventurers o nwerọ ebe onye igbo ada aba chekie history ndị igbo adventurers somebody nwere ike take risk for gain o nwerọ ebe onye igbo ama aba ka o wee nweta otu a ka ka o wee nweta gain ka o wee nweta profit o nwere and onye igbo abụrọ so many people na-aba like so many people or nations na-aba other places mana ha je bịa bụrụ slave mana onye igbo bata ọ bịa compete with the landlord ọ bịa compete with the, with the highest authority ọ ụdị charisma chineke tinye ndị igbo n'ime ya ọ ụdị ndị a ka chukwu ya eyuzube chi wee me- mezuo ebumnobi ya cheki kirie ife na-eme na mba ụwa niile anyị fụ ndị ọcha ebutegoro anyị missionary work ha ebutegoro anyị mission mission ha ebutegoro anyị ozi ọma mana mmadụ one kịta ka ị ya-afụ bụ onye ọcha bịa ejezi mishonarị ọ ndị igbo ka ọ dazi n'isi bikos na god ma ife o tinye ha n'ime mgbe e kwuru na eh, na eh, that genesis 49:19 na biafra bụ na ha ga-anụ ọgụ ikpeazụ ọ sị that they will triumph at last that means na ndị biafra ndị igbo ga-anụ ọgụ ikpeazụ between error and truth ọ ndị igbo ga-ebrek corruption nọ n'enu ụwa ndị igbo anọ ndị chukwu metụrụ aka ọ ndị igbo ga-edozi enu ụwa kwado enu ụwa maka ọbịbịa jisọs ọ bụrụkwa na ị ya-abụ part of the biafra stop shedding blood onye ọbụla aka ya stain with blood ama abụ part of ife chukwu na-ekwu onye ọbụla bụ witchcraft bụrụ occultic ama abụ part of ife chukwu na-ekwu so ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ part ife chukwu na-ekwu biko nashia back to god anyị ga-agbazi gị ka ị ga-esi mee wee nashia n'ọgbụgba ndụ e tinyere anyị n'ime ya mana ndị chineke bogo ndị igbo ibu a na ọ ndị igbo ga-eweta salvation of the entire earth and na biafra as well so chukwu adịghị enye anyị biafra ka o jee nye anyị nya ka anyị jee emebe ife sọrọ anyị ka ndị evil people bịa rulebe mba biafra bụ the nation of god where priests and prophets will reign where righteousness will reign ife a ka anyị ga-ebu wee gaa mba ụwa niile haleluya ya ka chineke si ka anyị bịa kọwara ụnụ so onye ọbụla jisizie ike marụ na biafra bụ ebumnobi chukwu abazina mba akọzina achọrọ ka a nụ ya anụ mechie ọnụ mba ekwuzina biafra bụ the mind of god ife anyị chọrọ ka anyị bịa gwa ife chineke si anyị bịa gwa ka chineke gọzie gị ka ị na-aghọta ife a n'aha jizọs